Ala cɛ mun ni muso kalite dɔw yɛrɛ de b'i bolo wa e nasu nasu ne ko nasu tɛ yen da An kɔrɔ n ka dɔnkili sɔrɔ yen man o ye nana nin fana kunkolo mɔdɛli jumɛn de y'i kun na tuguni an ma minɛ yan an b'i minɛ den jumɛn e t'a kalama ko suratul bahara kɔnɔna na ko nin kunkolo kalite ti kɛ musow kun na nasu ala kama i miiri sa e t'a kalama ko ne ye alimami de ye e alimamuso tɔ i la fini labɛn nin sunkalo ba in na nin kalo barikama ba in na nin ye e donfini de ye kɔgɔmuso kɔnɔ de ala kama sa nasu sunkalo la muso ka fini donta ti nin ye sa nasu muso ka kan ka burumusi de don k'i fan bɛɛ datugu i ɲɛda kana datugu o ka bɛɛ cɛɛ ma mɛ e ni ala cɛ cɛw ka kulusi nasu maloya sa nasu a dɔn k'i bɛ se ko la k'i tɔ to sa nka ne tɛ foyi f'i ɲɛna e ni ala ni yɛrɛ la dukɛnɛma kɛ kɛcogo la ka daga sigi ka don ka t'i da sokɔnɔna na ne sɔrɔla ka wuli ne ma taa dɔni dama ye e sɔrɔla ka wuli e ma taa dɔni e ni ala cɛ e bɛ ni dɔ nana fɛn dɔ kɛ nin daga nin kɔnɔ sisan e t'a kalama ko muso mana daga sigi i ka kan ka to daga kɔrɔ de fo ka taa fɔ a banna nka n ti foyi f'i ɲɛna n ka don ka n'a sɔrɔ i ma yɔrɔ ninnu labɛn k'i ka nin fini don cogo in falen i ka n ka nin sɔrɔ yan bani ni mu ne ka nin na n bɛ so kɔnɔ

ko ni sun digilen bɛ mɔgɔ la ko i man kan ka seli i bɛna n ka n ka sunɔgɔ dumanba in tiɲɛ ko wa ko seli ne bɛ cogo min e ɲɛ t'a la ala n'a kira cɛ ne bɛ cogo min e ɲɛ t'a la han e yɛrɛ min ye a e tɛ se de ba ye sɔrɔ i bɔra la dɛ n ko alimami fana ko mun seliko kuma y'o ye e tɛ ne ye angoro la diɲɛ don o don wa n ka sunɔgɔ kana tiɲɛ i fɛ bilen ko to ye ko seliko dɛ y'a mɛn yan walayi sunɔ ni ala na kɛra cɛ n b'a ni ni ni n b'a fari i tulo kɔnɔ k'a kuma tiɲɛ y'a mɛn yan. Agora fogo na dança, né? Salamu alaikum. Salam. Eh, Nasu. Wa alaikum salam. Kuma shirin me? Ai, na foyi. A si juguman tɛ. Ko mun tɛmɛtila yɔrɔ mun bɛ fɛ ka na bɔ alimami na n'a sɔrɔ ni a bɛ lahalaya min na. Ɔ, e a bɔra. E, a bɔ kuma mɛnna. Aa, a ma jan ko b'a la. Ɔ, n'a nana ko ko bɛ sidɔn fɔra a kɔ. aw ye ɲamɛ fila baara ala nana b'a fɔ a ye awɔ lahaw ta ila bila lejim asafurula n'a fɔra nin y'an ka alimami kuturu yɛrɛ muso ye tan ee jini pantalɔn musɔrɔ t'a kunna i bɛ ala kali ko e e e e musomanni san tan ni fila a sɔnni a kun bɛ sun tigɛ a kɛra kunna jɔ n cɛkɔrɔba to sunkaloba in na k'a fɔ o don ko misiri la e kun tɛ k'an waaju ye ko sumalaya man ɲi i de miiri o kuma la wala ni dɔ in man di ni e kun tɛ se a kun bɛ d'e ma aa sabali sa i si kɔrɔbaya ni kusi kuma sa i migi sa sunkaloba in na ko dɔw bɛ yen aw yɛrɛ kan ka se ka a waajuw la e yɛrɛ min ne ka lamɛn ni fana sabali o ma ko dɔw bɛ yen an ko an ko an ko la ɲɔgɔn bolo a e muso de don ale kan k'i sɔn hakili la mɛ n'i yɛrɛ ko k'i ka de fama ma nɔgɔ dɛ fana e k'i e e yɛrɛ lajɛ su ni tile e bɛ e bɛ e bɛ misiri kɔnɔ mɔgɔ bɛ k'i bonya su ni tile mɔgɔ si la e tɛ sabali ee

e yɛrɛ bɔra min ka na don ne ka du kɔnɔ k'i bɛna manamanakan fɔ n ye de e de nin wele yan a ma ne wele a ma ne wele i tɛ kuma e de nin wele yan ayi a ma ne wele ne de bɛ seli i kɔfɛ don o don misiri la e de b'an ka du sini k'i bilahi n'aw b'aw ka mɔrɔnako la n'aw m'a kun ta ka bɔ ne kan n tɛ dɔwɛrɛ dɔn dɛ e tɛ yan n bɛ e ta ɲɛnabɔ su na ni n seginna ka na mɛ n ka cɛ o to yen sa n bɛ min f'i ye quoi walayi i kunna jɛra quoi bilayi i kunna jɛlenba de sera ne ma yan i nana sɔrɔ an bɛ sunkalo la wala o to yen sa ni sunkalo ko kama kun tɛ wala e ɲɔgɔnna tɛna don ne ka du kɔnɔ k'i bɛna manamanakan fɔ ne ma o to yen sa ne ni muso bɛ ɲɔgɔn na au lieu k'e k'a ɲɛɲini k'i bɛna faamuya e bɛna don an ni ɲɔgɔn cɛ ko waye aa i yɛrɛ cɛkɔrɔba de ye kiriti karata nin ye ka ko ya i mankan bɛ kayi kɔnɔna bɛɛ la bɛɛ tulo b'i mankan na su ni tile de bɛ misiri kɔnɔ i bɛ k'an waaju

a bɛ suguri dun a tɛ sɔn seli ma wa n'i ko k'i b'a fɔ a ye fana a b'a kɛ mankan ye o sini filali de b'an ka du cɛkɔrɔba mɛ hali bi n'a fɔra o yɛrɛ bɛ nin kusu an kɔni an bɛ an bɛ cɛ ka kuma fɛ n'ala sɔnna i muɲu han ta nin kɔ i muɲu i muɲu ala sɔnna ne bɛ na fɔ e fana y'a kɛra cogo di saba saba alhamdulilah e ni boli bɛ wuli sɔgɔma ka di kɔni a bɛ kɛ cogo di cɛni misiri ko fɛn o fɛn misiri la kɛ dunaba a wala dunaba a y'a minɛ tuguni ale de nana yan nɔ ka na ne ni muso sɔrɔ kuma la han ka fɔ n bɛɛ kɛ sɔ ni makɔrɔni ye ka di yan e tigi dunya bɛ seli ni su mun ye a bɛ nafa ɲɛ cɛkɔrɔba nafigi n ye cɛ ɲininka a fɛ ala ka sutura tɛmɛ bɛɛ kan bon bon voilà voilà les gens comme ça cɛ nana sɔrɔ ne muso bɛ k'a fɔ ne ye ko ne ka wuli ka seli ko depi dugu jɛra ko ne ma seli ne bɛ k'a fɔ ko walayi ko n'o fila fɔ ye ko n b'a fara o kulo kɔrɔ dɛ a nana ne sɔrɔ kuma la ko mun la ko ne b'o fɔ e falen fɛnɛ jo t'o la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye selibaliya o ye jogo ye dɛ e fɛnɛ tɛ seli e maa bɛ se ka suguri dun cogo di ka sun bɛɛ k'i tɛ seli cɛ an fana ka kuma ɲɔgɔn ye o yɔrɔ in na o yɔrɔ man ɲi dɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ka kuma ɲɔgɔn ye seli fari bolo da la seli fari bolo da la n bɛ se ka min f'i ye o y'o ye ɔ mɛ ko an bɛ en gros de kɛ en gros ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fo fajiri ka bɛɛ seli ɲɔgɔn fɛ an b'o de kɛ o mɛ ne taara misiri la ne tɛ ne tɛ segin joona ni ne fɛ ta ne b'a bɛɛ de seli fajiri la o tɛ sisan e bɛ taa fan jumɛn fɛ sisan n bɛ fɛ ka taa alimami de fɛ yen ɔ n ka taa ne yɛrɛ kun ka taa yen nɔ paseke ne bɔra a fɛ k'a tɛ yen an bɛ se ka baasi tɛ E, e, Bɛrɛm wala ne yɛrɛ kun taa kun fanba ye min ye ne m'o fɔ parce que ne ye ne kunbɛ cogo min na o kun bɛna bɔ ne kɔnɔ dɔɔni ne bɔra so sɔgɔmada in na n kɛlen ka seliji ta donc sisan n bɛ tɛmɛ alimami fɛ yen n b'a lajɛ n'a sɔrɔ ni a bɛ sawura min na ne taara ka taa alimami muso sɔrɔ cogo dɔ la n b'an bolo jugu da ye ka mɛn ale muso i b'a dɔn a bɛ k'i kɔnpɔrite i n'a fɔ denmisɛnnin san tan ni fila kolan dɔ b'a la ni mɛ ne ka sun tiɲɛ san bi wɔɔrɔ in a bɛɛ na lati o pili duloki bolomisɛnnin sugu dɔ kunkolo garisolenen don kuwa a pili a sigilen bɛ sɔn lamɛn na ne donna ne bɛ foli kɛ a bɛ ka na kɛ ka tiɲɛ an ka an ka tiɲɛ fɔ kuwa ni alimami ma a lajɛ ka falen

sigida kɔnɔna la alimami ka du kɔnɔna e ka fɔ ko e taara alimami yɛrɛ ka muso sɔrɔ lahala dɔ la a man ka sɔrɔ lahala min na vraiment e an bɛ bonya ne hakili ma dɔɔnin fɛn bɛɛ ni masaba cɛ n bɛ sun de la n tɛ nkalon tigɛ n terikɛ cɛ bɛɛ kan ka ne sɔsɔ n dala kuma la ko e dɛ tiɲɛ na n kɔni dalen wala ne taara bilahi alimami muso a tun tɛ sawura ɲɛnama la ni maa tɔgɔ dɔn n bɛna sun cɛn

Badɔ aw ye silamɛw tɔgɔ cɛn e ni ala cɛ e falakotɔ misiri bɛ se ka seli e kɔ cogo di

Ne muso bi ne kuma sulu de ne taara han ka taa muso sɔrɔ sawura dɔ la bi ne yɛrɛ ma dɔn ko n y'a sɛbɛn lajɛ ka n ka den sɔrɔla ka don n'a fɔra ne bɛ kutuba sigi walimusow kan ka kutuba sigi walidenw kan